nkhani yokhudza za mphamvu za magetsi msonkhano omwe ndi kuti mission 300 kunena kuti atsogoleri a maiko amu africa mothandizidwa ndi bungwe la world bank komanso african development bank aonetsetse kuti pofika chaka cha 2030 anthu okwana 300 million maiko amu africa akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi timakamba kuti Mmene a President a dziko lino Dr Lazarus Mccarthy Chakwera amatenga ulamuliro wa dziko lino, anthu 9 okha ndi omwetu mwa anthu 100 aliwonse ndi omwe anali nawo mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi koma pakufika pano ino 2025 pakali panopa ndithu ndi anthu 25 mwa anthu 100 aliwonse omwetu ali ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi mdziko muno. Ndiye ndege imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino imene yafika ndithu mmene mukuonera chithunzimo komanso iyayi engine yake tsopano pang'onopang'ono kuzizira kuti tsopano a president afika pano akuluakulu osiyanasiyana amene afika pano kuwachingamira a president ayi nawonso akuyandika kumeneku taonapo ndithu nduna za boma achiwiri kwa nduna ndi akuluakulu osiyanasiyana a boma nawonso ali pano. Nyengo kuno ku Lilongwe mitambo ndithu komanso mvula ya mawawa patali patali si mvula imene tinganene kuti yoti mpakana munthu kuti ayi khati khati kunyowa ayi ndi mvula ndithu ya mawawa chabe muja imakhalira ndingoyerekeza mwina muja mwezi uja wozizira kwambiri uja wa June imakhala ngati kampemera chabe ndi mmene zilili koma na- monga ngati mukudziwa nyengo ino ndi ya dzinja ndi mvula ikumamenya ndithu kwambiri monganso momwenso ichitiranso maboma enanso a mdziko muno timakamba kuti president wa dziko lino akuchokeratu ku msonkhano umenewu Okambirana ndithu za mphamvu za magetsi kumenekusotu anali ndi mwayi wokumananso ndi atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo President wa dziko la Zambia a Hakainde Hichilema komanso mwa zina akambiranaponsotu nkhani zosiyanasiyana. Pano ndili ndi mzanga mtolankhani wathu Beatrice Mwape. Beatrice, umatsatiratu mmene a President a ayendera ku msonkhano umenewu wa a amene ukudziwika kuti Mission 300. Mwina ndi ziti zina ndi ziti zimene unatolapo kuzitsatira kuti a Malawi nawonso azitsatire zikufunikanso makamaka kwa msonkhano ngati umenewu. Mongotambasulirapo mmene unafotokozera ndi msonkhano woti atsogoleri amenewa amakambirana kuti kodi tipanga bwanji kuti anthu athu akhale ndi mphamvu makamaka za magetsi zokwanira nde chenicheni cholinga chake nchonena kuti ikamafika 2030 aah anthu mu Africa munomu akhale kuti anthu 300 million ali ndi mphamvu ya magetsi imeneyi kuti iwathandizire mmagawo osiyanasiyana nde mwina mongofotokozapo Pa msonkhano umenewu dziko la Malawi ladzipereka kunena kuti pomafika mchaka cha 2030 likhala litachulutsa chiwerengero cha anthu amene ali ndi magetsi kufika pa 70 pa 100 aliwonse monga mukudziwira panopo tili pa 25 pa 100 kuchokera pa 9 pa 100 ngati mene zinalili m'mbuyomu nde cholinga nchonena kuti dziko la Malawi likhalenso ndi anthu amene ali ndi kuthekera kuti apeze mphamvu za magetsi zokwanira. Mongofotokozerapo, m'mawu awo a president ali kumeneko anafotokoza kunena kuti pakufunika kuti maiko amu Africa makamaka atsogoleri amene atenga nawo mbali pa msonkhano umenewu agwirane manja kuti agwilire ntchito zawo limodzi poonetsetsa kuti akuthandizana makamaka pa kapezedwe ka mphamvu. Monga mukudziwira mchigawo cha Africa kunoko kwambiri magetsi timapeza kudzera ku madzi koma papezekenso njira zina zonena kuti maiko amenewawa agwiritse ntchito kuli magetsi a mphamvu ya dzuwa.
a.
Magetsi opangidwa kuchoka ku mphamvu, a, ku mphepo chabe angapange zotani kuti zimenezi zi, a, a, zitheke? Ndiye mwina mongotambasulirapo anafotokoza zimenezi. Anafotokozanso kunena kuti izizi n'zothandiza kwambiri makamaka ku dziko linoli. Monga mukudziwira pali ndondomeko ija amati ATM Strategy, Agriculture, Tourism and Mining. Kumbali ya, a, a, Agriculture makamaka za ulimi. Tikudziwa kuti panopo boma likulimbikitsa kuti anthu adzipanga a minda ikuluikulu, ulimi wa minda ikuluikulu e, ma mega farms. Ku ma mega farms kumene kujako anthu akapa- akati apange mwina ulimi wa nthirira amafuna mphamvu kaya ndi ya dzuwa yomweyo kaya ndi yo- yoti magetsi ake akupukusidwa kuchoka ku madzi. Nkhani ngati zimenezizi atsogoleri amenewa akakambirana ndi kuti pakhale kulumikizana kwabwino koti mayikowa tsopano athe a, kugwirizana ndi kupeza njira zabwino. Mzanga Beatrice, u, u, mawu ako ali mkamwa. Chimene chili pano chotero a president a, a panopa akutsika ndege imeneyi. Ndiyeno chimene chili nchonena kuti ndithu akhale pamene pachitikire mwambo wonse umene akhale kuwalandira a president pamenetu pali wachiwiri a, kwa mtsogoleri wa dziko lino a, Dr. Michael Usi amene ndithu akuwachingamira a president pamene akufika a, pamene pa bwalo limeneli la Kamuzu International Airport kuno ku Lilongwe. Ndithu nthawi iliyonse tikhale tikulunjika pamene pakachitike mwambo onse owalandira a President kuti ndithu afika m'dziko muno kuchokera ndithu kumene ku Dar es Salaam m'dziko la Tanzania komwetu kunali msonkhano umenewu okambirana za mphamvu za magetsi. Tikambe kunena kuti kuno ku Malawi monga ndinafotokoza kunena kuti ndi anthu a 25 pakali pano mwa anthu 100 aliwonse amene ali ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi. Nzanga Beatrice amafotokozabe apa umakamba za msonkhano umene kuti ndi ofunika kwambiri unakamba kuti kuli mphamvu za magetsi zimene timadalira kwambiri kupukusa kuchokera ku madzi kuli zina za ma solar zimene tinaonapo ku ku Salima kuja JCM power komanso ku Serengeti ku Nkhotakota komanso umakamba za mphepo kuti ikuthandizabe mbali ngati imeneyi. Msonkhano umenewo overall unali wofunika motani ku maiko onse a muno mu Africa? Msonkhano umenewo unali wofunika chifukwa atsogoleri a maiko amenewawa aah, tifotokoze kuti dziko lililonse limakhala ndi mphamvu zake, kwina kuli dzuwa lambiri, kwina kuli madzi ambiri, kwina kumayenda mphepo yambiri, akati agwirizane ndi kukambirana ndiye kuti akhoza kubweretsa mphamvu zija pamodzi ndi kuganiza kuti kodi tingagawe bwanji kuti zitithandize m'magawo osiyanasiyana makamaka achitukuko. Zimenezizi n'zimene zingathandizirenso mwina kutukula mafakitale. Mafakitale. kupanga katundu osiyanasiyana uh, kuchoka ku mphamvu zimenezi komanso kuonetsetsa kuti uh, akupindulira anthu makamaka pa nkhani za malonda monga mukudziwira kuti mwina mafakitale aja akapanga katundu o- ochuluka ndiye kuti malondanso akhala akuyenda bwino ndiye zimenezitu zopindulitsa kwambiri kwa anthu a mu africa monga ndinatambasuliranso nthawi ija kuti zithandiza makamaka ku ATM strategy ATM strategy amene kuli mining kuti migodi iyende pakufunika kuti dzi- dziko magetsi likha- akhala okwanira Magetsi akhale okwanira chifukwa zimene zija zimafuna magetsi ambiri ndiye kuti kudziko linonso tikhala tikupindula chifukwa kuti tikhala ndi magetsi ambiri oti akagwira ntchito bwino. Monga mukudziwira ngati kudziko kunoko kuli deposit ya uranium yambiri.
Tingoti kuli miyala yosiyanasiyana yamtengo wapatali m'dziko muno. Yes, yambiri. Koma kuti zimene zijazo tikwanitse kukakumba ndi kupanga process zifunika mphamvu ngati zimene zijazo. Tikatero ndiye kuti dziko lino tikhala likuthandizika makamaka. kuchitukuko ndiye mwina mongotambasulirako Ndi- ndi- a- ameneyo mtolankhani wathu Beatrice Mwape ndikupezanso kanthawi kena Beatrice paja timafotokoza kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus McCarthy Chakwera wafika ndithu mdziko muno kuchokera kwa- ku Dar es Salaam komwetu anakakhala nawo pa msonkhano umene umakambirana za mphamvu za magetsi m'mayiko amuno mu Africa ndi thandizo lochokeratu ah, ku bungwe la World Bank komanso African Development Bank. Ndimakamba kuti pakali pano pamene a President atsika ndege ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akulunjikatu kuno ku makamakatu pamene akonza kuti pakhale mwambo onse owalandira a President. Ndimakamba kuti wachiwiri kwa dziko lino amene ali Dr. Michael Usi ndi amenetu akuwachingamira a President pamenetu akufika pamene pa bwalo limeneli la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe. Ndimakamba pali nduna zosiyanasiyana za boma, achiwiri kwa nduna ali pompa kudzachingamiratu a president pamene afika mdziko muno. Ndimakamba kuti masomphenya aja a Malawi 2063 sangatheke mdziko muno ngati nkhani za magetsi zili zoti onde timina magetsi mathimathima ndimaperekanso chitsanzo masiku apitawa timafotokozera kumafotokoza mtundu wa Malawi ngati mtolankhani tikudziwa mmene zimakhalira maiko anzathu mwina ena oyandikana nawo ngati Zambia kwa South Africa kumakhala ndithu kuzima magetsi kuja mwina maola ndithu ochuluka mwina 21 ena 17 kwakha wa South Africa Pompo ndinaona kuti mwina zigawo zigawo ma, ma phase ma phase ta magetsi a- akatha kuti akatha kuti nzofunika bwanji magetsi adzipezeka chifukwa cha masomphenya aja kuti tikwanitse a 2063 Beatrice. Uh, gawo lina lalikulu masomphenya a 2063 ndionena kuti dziko lino lizitha kupanga zinthu uh, pazokha makamaka kupititsa patsogolo ntchito za mafakitali Mongotambasulirako, posachedwapa taona kukutsegulidwa Magwero Industrial Park, panalinso ma park ena. Cholinga chake nchonena kuti dziko lino lizitha kupanga produce zinthu zambiri pazokha. Koma zidi zimenezi zitheka bwanji? Zitheka pokhapokha tili ndi mphamvu ya magetsi yokwanira. Chifukwa nzimene ma mphamvu zimenezi nzimene zitathandizire kuti ngati mwina kuli factory yopanga kaya ndi juice, factory yopanga process kaya ndi achina likuni phala ndi zina zinzake, izi zitheke chifukwa chonena kuti magetsi oti a. ap- apange power mamashini ndi zina zinzake alipo okwanira ndetu zikatero dziko lino tikhala ndi katundu wambiri oti tikhoza kugulitsa kunja kwa dziko lino tikhala ndi ah, zinthu zambiri zopezeka pamsika anthu savutika kupeza zinthu nde magetsi amenewawa ndiofunika kwambiri popeza akabwera pamodzi akhala ambiri oti akhoza kuthandizira magawo ochuluka a chitukuko cha dziko lino chimodzimodzinso kumbali ya zokopa alendo dziko lino lili ndi zinthu zambiri zothandizira kuzokopa alendo ngati ma ma hotel ndi zina zinzake koma kodi nanga anthu akasangalala bwanji malo amene aja ngati magetsi palibe kapena malo amene aja aoneka bwino bwanji ngati palibe mphamvu ya magetsi nde zimenezi ndi zofunika kwambiri chifukwa anthu akapita malo ngati amene aja azokopa alendo akafuna akaone zinthu zabwino akasangalale pafunika magetsi ndithu nde izi zinthu zofunika kwambiri chifukwa zithandizira magawo amenewo imakamba kuti pa Koma pali mwambo ndithu kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino kumulandira kuti wafika ndithu pa bwalo limeneli la ndege la Kamuzu International kuno ku Lilongwe ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Michael Usi ndomwe ali kale pamenepa ndithu kuwachingamira a president ndaonaponso pali nduna za boma ndafotokozapo ndaonapo wachiwiri kwa nduna ali pompa ndaonaponso mlembi uh, ku ofesi ya president ndi cabinet a Colleen Zamba Nawonso ali pomwepa nduna ku gender a Jean Sendeza ndaonaponso ku nduna za malo a Gumba ali pompa ndaonaponso ndithu a Ching'oma amene akunduna ndithu ku zachitetezo cha mdziko ah, nawonso ndi apolisi ali pompa ndithu kuzachingamira president wa dziko lino ndaonaponso a Joyce Chitsulo nawonso a Kainga Nangozo nawonso ali pompa ndithu onsewa kuzachingamira a president nthungululu zimene zikumvekazo kuchingamira a president kuti afika ndithu bwalo limeneli uh, la Kamuzu International makamaka kufika kuno kumudzi kuchokeratu uh, ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kumene akhala pa msonkhano okambirana za mphamvu za magetsi kuonetsa kuti maiko a mu Africa akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi timafotokoza kunena kuti magetsi ndi ofunika kwambiri chifukwa palibe dziko lomwe lingatukuke popanda kukhala ndi mphamvu za magetsi ndi kukumana kwa atsogoleri amene akumana kumeneko atsogoleri oposa 12 ah, amakambirana makamaka kuti ngati atsogoleri adzimvana chimodzi kuti nkhani za mphamvu za magetsi zipite patsogolo kuonetsa kuti pomafika 2030 anthu ndithu ah, anthu ah, pofika 2030 anthu 300 million adzakhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi kumeneko a president analinso ndi mwayi osainanso ndalama zinanso kumeneko mzanga beatrice unaitsatira nkhani imeneyi zonadi kumenekunso a president asainira ndalama zokwana 300 million us dollars kwakukulu nkhani yake ndi yonena kuti ah, dziko lino lipititse patsogolo makamaka masomphenya amene akufu- afotokoza kapena kudzipereka kumene boma lafotokoza kuti kamafika mchaka cha 2030 anthu 70 pa 100 akhale kuti ali ndi mphamvu ah, za magetsi ndiye kumenekunso zina zimene zachitika zimenezo kuphatikiza pamenepo anakumananso ndi ah, mtsogoleri wa dziko la zambia hakainde hichilema kumene amakambirana kuti kodi dziko la malawi ndi zambia lingapititse bwanji makamaka ubale wake tikayang'anitsitsa mbali ya magetsi yomweyo mbali ya magetsi yomweyo ndiye kwakukulu nkuti tipanga bwanji kuti kodi malonda a pakati pa maiko amenewa apite patsogolo pogwiritsa ntchito kuthekera popezeka kwa mphamvu za magetsi zimene mayiko amenewawa ali nawo. Ndiye zina mwa zimene anakambirananso kumeneko ndi zimenezizi pa msonkhano umenewu. chimene chiyamba nosanga tsopano amene amayankhula mtolankhani wathu beatrice mwape panopa chimene chachitika a president alowa ndithu ah, mu lounge momwe ndithu alendo olemekeza kwambiri amafikiramo ndithu mmenemo akuwalandira ndithu uh, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino michael usi dr michael usi ndithu akuchingamira president ndiye kunonso kunja kuno kwasonkhana khwimbi la wanthu lomwetu likufuna kungoona mtsogoleri wawo wafika ndithu pano pa bwalo ah, la ndege la kamuzu international kuti wafika ndithu kuno kumudzi kumulandira mtsogoleri anthu ochulukatu amenenso ali kuno kunja kuno kuchingamira president ndithudi pali anthu ochuluka amene asonkhana kudzalandira mtsogoleri wa dziko lino kuchokera kume- ku ulendo umenewu anthu ambiri ndithu akuimba nyimbo zoti akukondwera ndi zimene zachitika ku msonkhano umenewu makamaka akayang'ana mwina phindu limene atalipeze maiko amene wawo aka- akagwiritsa ntchito zimene akambirana ku msonkhano umenewu kuti tonse kapena onse anthu athe kupindula ku zimenezizi ndiye ndi anthu ochuluka ndithu amene abwera kuti adzalandire mtsogoleri wa dziko lino ah, lero pamene wafika kuchokera mdziko limeneli la tanzania Ah, zoona ameneyo nzathu ah, mtolankhani wathu beatrice mwape amene tinalitu kuno limodzi kuno ku bwalo la ndege la kamuzu international kuno ku lilongwe kuno ku malawi mphamvu za magetsi timadaliratu zochokera ndithu ah, zija za mawaya a escom timati national grid komanso off grid imene timakamba kuti magetsi amene ndithu ah, a solar Komano a President a dziko lino masomphenya adaonetsa kuti ma kampani osiyanasiyananso amenenso amapanga mphamvu za magetsi yoyendera dzuwa, magetsi amenewa abwere adzayambitse ntchito zawo m'dziko muno. Ndiye magetsi amenewa timakamba kuti alipo ngati kuja ku sa ku Nkhotakota ku Serengeti komanso ku JCM Power ku Golomoti komanso msewu omwewu ah, wa Salima amene akudziwa bwino kwambiri. Kumenekunso kuli ma plant amenewa a solar ochuluka kwambiri amene amathandiziranso kwambiri kuti mphamvu za magetsi amenewa adzilowano m'mawaya amenewa timadziwa a ESCOM kuti mphamvu za magetsi zikhale zochuluka ndiye ku msonkhano umenewu a president mnzanga Beatrice Mwape anayankhulapo komwe analonjezanso kunena kuti iwonso nawonso ngati a president akufuna ali nawo masomphenya onena kuti anthu pano alipo 25 amene akutha kupeza mwayi wa magetsi uh, access to electricity koma akufunitsitsa kunena kuti anthu ichoke pamenepa pakuti anthu alionse uh, 25 alionse azikhala ndi mwayi wa magetsi pa anthu 100 alionse anthu 25 azikhala ndi mwayi wa magetsi akufuna kuti by 2030 adzakhala anthu 70. Zimenezi ndi zofunika bwanji mnzanga Beatrice? Izizi ndi zofunika kwambiri tikayang'ana ku chitukuko cha dziko lino. Monga mukudziwa magetsi ndi ofunika kwambiri ku china chilichonse chimene timachita pa dziko lapansi ngakhalenso ku nyumba kumene kupatula ma factory ndi zina zotero. Ndiye ndipo pa msonkhano umenewu mtsogoleri wa dziko lino anafotokoza kunena kuti n'kofunika kuti makampani amenewawa makamaka amene amapanga mphamvu za magetsi zimenezizi, akhale ndi ah, kuthekera konena kuti akhoza kugwira ntchito zawo mosavutikira komanso mothandizidwa ndi magawo ena ndi ena ofunikira mwa china chimene anafotokozapo kwambiri nchonena kuti mpofunika kuonetsetsa kuti makampani ngati amenewawa tiyerekeze ngati achina ESCOM amene amagawa mphamvu za magetsi akhale ndi ndalama ndithu kapena thandizo lokwanira makamaka kuti athe kugwira ntchito zawo ah, kufikira anthu. Popeza magetsiwa akagulitsidwa mwina magawo ngati a ESCOM amayeneka kuti adzigawa, pakufunikanso kuti pakhale kuthekera kuti makampani ngati amenewawa akhale ndi mphamvu, akhale ndi ndalama, akhale ndi chithandizo chokwanira makamaka kuti pakafunika kuti kodi tikalumikiza magetsi uku tiku- mukudziwa kuli mapulogalamu ngati achina MAREP aja zonse zija cholinga chake nchonena kuti zikafikire anthu awo amene akufuna magetsi kuti awonjezere kuchuluka kwa anthu amene akufuna magetsi mdziko nde makampani ngati amenewawa ngati achina ESCOM-wa athe kukhala ndi kuthekera kuti akagawe magetsi amenewa m'madera akumudzi pofikira wina aliyense pakuti cholinga chake nkuti anthu akumudzi kapena anthu ochuluka apeze magetsi amenewawa zimenenso kuphatikiza ngati kuthekera kwa ma- makampani ngati EGENCO imapanga magetsi kumakhala zinthu zofunikira mamashini akonzedwe mamashini akhale apamwamba abu- apange upgrade masystem awo ndi zina zotero makampani ngati amene ajawo akhale ndi kuthekera kuti aka- pakafunika kuti akonze chinthu china chake chiwathandizire pa ntchito yawo athe kupanga kuti cholinga chenicheni nchokuti pofika 2030 anthu 300 miliyoni mu Africa muno athe kukhala ndi magetsi zitheke nde ndi pempho limene anapereka kwa mayiko atsogoleri anzawo a mmayiko a mu Africa kuti ngati ah, chigawo cha mu Africa tigwire ntchito limodzi Chifukwa tikaphatikiza kuthekera kwa mphamvu zathuzi ndiye kuti zinthu ziyenda mwa myaa, ziyenda mwa see, kuti cholinga chimene tikufuna choti wina aliyense akakhale ndi magetsi kaya ndi wa mtauni kaya ndi wa kumudzi ak apeze mphamvu zimenezi mosavuta zikhale zotheka a a maiko a mu Africa muno. Nanga Biti uli mawa kwali mkamwa, chimene chasangalatsa kwambiriso msonkhano umenewu kuti kunali koyenera kuti a president a dziko lino akakhalepo chifukwa chonena kuti zina zimene amaunikira kwambiri zonena kuti dziko ngati palokha ngati mmene lilili Malawi tisamangoona palokha kuti tipange za mphamvu za magetsi Apa msonkhano umenewu walozera kuti tsopano mayikowa adzipanga zimodzi, adzipangira limodzi, regional, eh, kuonetsa kuti mayiko onse ngati chigawo adzipanga zimodzi, osati ngati dziko palokha kuti ife tifuna magetsi achuluke ayi, koma ngati mayiko onse adzipanga limodzi zinthu zofunika ngati zimenezi. Izi nzofunika kwambiri.
Mwina mungotambasulirako mukumbukira mbuyomu panali Mozambique Dziko la Malawi ndi Mozambique anapangapo za Malawi Interconnector, nkhani yoti azibweretsa magetsi pamodzi. Kumene kukuperewedwa azitha kulandira kapena azitha kugayirana kapena azitha kugulitsana magetsi amenewawa. Nde zithandiza kunena kuti pa mayiko amenewawa aliyense aziona gawo lake kuti kodi ine ndikuperewedwa pati, anzangawa angandithandize motani kapena tione magawo ena ndi ena ati oti tionjezere kapangidwe ka magetsi m'dziko. Nde izizi ndi zofunika kwambiri chifukwa ndiye kuti ngati Chigawo cha Africa maiko akhala akunyamulana limodzi popeza magetsi ndi gwero la chitukuko. Ngati ma ngati magetsi palibe ndiye kuti chitukuko chikhala chavuta. Zikatero ngati maiko agwirira ntchito limodzi ndiye kuti azidziwa kuti kodi mbali imene ikufooka ndi iti kuti tiilimbitse. Kodi dziko ili lafooka mbali iti tithandizane. Awa afuna magetsi ochuluka bwanji tiathandize. Magetsi amene tili nawowa ndi okwana kapena ayi kapena tiachulutse motani. Ndiye izizi ndi zofunika kwambiri popeza mphamvu zonse akaziphatikiza pamodzi zithandizira kuti. Mayiko a mu Afrikawa, makamaka 12 amenewawa, akhale ndi kuthekera kofikira anthu awo komanso kukhudza magawo ena ndi ena amene anali operewera kumbali ya chitukuko cha m'mayiko amenewa komanso kuonetsetsa kuti akutukuka mofanana, mogwirizana, atagwirana mikono makamaka m'magawo amenewa. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Beatrice Mwape amene ndili nayetu limodzi kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International Airport komatu pulezidenti wa dziko lino Dr Lazarus McCarthy Chakwera komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera afikatu mdziko muno kuchokera mu mzinda wa Dar es Salaam komwetu a President anakakhala nawo pa msonkhano umenewu uh, wokambirana za mphamvu za magetsi. Nkhani imeneyitu uh, adayikambirana kwambiri uh, uh, pa msonkhano wina makamaka mbuyo makamaka mayiko amene makamaka mabungwe makamaka Africa komanso World Bank kulengeza nkhani imeneyi kuti mayiko a mu Africa afuna kuti awapatse mwayi wokambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza mphamvu za magetsi, kuti pa ubale wawo ndithu ayi mayikowa adzikambirana kuti kodi magetsi angapite bwanji patsogolo, kuti chitukukonso chipite patsogolo m'mayiko awo. Mumadziwa dziko lililonse limakhala ndi masomphenya, kuno ku Malawi tikuyang'ana kwambiri za masomphenya aja a 2063 yomwetu anayigawanso m'magawo osiyanasiyana m'zaka 10. Ndiye kuti zaka 10 zimenezi zitheke bwinobwino, mphamvu za magetsi zikuyenera kukhala patsogolo kwambiri. Nchifukwa chakenso a President akuika kwambiri patsogolo nkhani imeneyi ya ATM Strategy kunena kuti nkhani za malimidwe zipite patsogolo. Koma tikaonanso kwambiri nzanga Beatrice, ulimi umenewu sungapite patsogolo ngati nkhani za magetsi palibeponso iyayi chifukwa pafunika kumapanga process katundu osiyanasiyana. Nkhani za zokopa alendo sizingathekenso ngati palibe magetsi ayi. Nkhani za migodi sizingatheke muja unafotokozera kuti ah, ngati palibenso ah, magetsi ayi so kuti mkumano umene akakhala wa president ah, kumeneko ku Dar es Salaam ndi ofunika kwambiri chifukwa choti ukukomera Amalawi onse pa kuonetsa kuti ku Chitipa mpakana ku Nsanje ayi aliyense akhale ndi mwayi wa mphamvu za magetsi kaya ndi magetsi a sola kaya ndi magetsi amenewa a ESCOM amene timaona mawaya amenewa awafikira anthu amenewa ndi Mission 300 ukaiona Anthu 300 miliyoni ndi anthu ochuluka kwambiri mzanga Beatrice. Anthu 300 miliyoni ndi anthu ochuluka kwambiri. Ndi ochuluka ndithu makamaka tikaonera kuthekera kumene angakhale nako atakhala ndi mphamvu ya magetsi imeneyi makamaka m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Mongofotokoza kuti ku Africa ngati ku Africa kunoko anthu ambiri ndi alimi kuphatikizapo ku Malawi. Kawirikawiri timati tikalima kapena alimi akalima katundu uja amangogulitsa mmene alili soya angopunthapuntha kugulitsa. Akapeza magetsi amenewawa ndiye kuti ndi kudzera mafakitale atha kuwonjezera mphamvu za katundu wawo. A Ministry of Trade, Unduna wa Zamalonda, amalimbikitsa value addition. Tiwonjezere mphamvu pa katundu amene tikupanga. Koma tiwonjezera bwanji ngati kuthekera koti uh, mafakitale akhoza kupanga maplasitiki abwino kapena mopakilira katundu mwabwino alibe? Zitheka bwanji ngati palibe mafakitale kaya ndi ogawa- ogaya katundu aja oti apange pawa mafakitale ogaya katundu aja? Nde Monga ufotokozerapo kuti mphamvu zimenezi anthu 300 amenewa mu Africa ata- a- a- 300 million. a- 300 million inde atakhala kuti magetsi amenewawa ali nawo aliyense ali nawo kubweretsa mphamvu zija pamodzi nde kuti atha kutukuka mosavuta chifukwa aliyense akhala ndi gawo lake loti apange potengera ndi zimene amachita mtsiku ndi tsiku kaya ndi magawo a zaulimiwa mongotambasulapo nkhani ya zokopa alendoyi pali anthu amene amapanga katundu osiyanasiyana kudzera kudongo ndi magetsi amene amapukusa ma machine amene aja kupeza mwina anthu a- ochoka maiko akunja akubwera mdziko muno akudzagula katundu zimene katundu amene ujayo zikutanthauza kuti zamtukula munthu wina wake ah, kudzera mu ah, kuthekera kwa mphamvu ngati zimene zijazo nde ndizofunika kwambiri popeza aliyense mphamvu yake payekha payekha zikabwera pamodzi zithandizira ndithu kuti anthu akhale otukuka mu Africa munono nzanga Beatrice timakamba kunena kuti president ah, Chakwera a dziko la Malawi

Zambia. Pakadali pano kuli kwa Mchinji Mwami one stop border post. Cholinga chimene anamangira zimene zija nchonena kuti nkhani za malonda zikhale zikuyenda bwino pakati pa dziko la Zambia ndi Malawi. Apite Amalawi akagule zinthu ku Zambia mosavuta, Amalawi Azambia Zambians abwere kuno adzagule zinthu mosavuta. Ndi kukhalirana pansi ndi kukambirana pakati pa atsogoleri amenewawa ndi chinthu chofunikira kwambiri. popeza apeza njira zabwino kapena akambirana mfundo zogwirika zimene maiko anthu a maiko awiri amenewawa angagwiritse ntchito kuti azitukule okha ah, maiko amenewawa anthuwa paokha paokha komanso kuthandizira ku chitukuko cha chuma cha cha maiko amenewawa popeza poyerekeza kuti ngati nkhani za malonda zikuyenda bwino kwambiri pakati pa maiko amenewawa nzosavuta kuti anthu onsewa athe kuchita bwino popeza akhala dziko la malawi kuthandizira dziko la zambia zambia kuthandizanso dziko la malawi nkhani kupatula kuti kuthandizana pa chitukuko cha chuma ndi kuti ubale unso kupita ukukunka nukulirakulira kapena kulimbiralimbira ndikuonetsetsa kuti makhaliro ake tikukhala mwa mtendere maiko a zambia ndi ah, malawi akhala mwa mtendere komanso anthu akewo akutukuka mofanana komanso mokhala ndi chi- chigwi- mgwirizano kapena chimvano chabwino ndithu zikomo kwambiri beatrice mwape mtolankhani wathu amene ndi naye kuno ku kamuzu international airport ah, mu mzinda wa lilongwe komatu Kuchingamira President wa dziko lino Dr Lazarus McCarthy Chakwera amene tu wafika pa bwalo limeneli la Kamuzu International kufika kuno kumudzi kuchokeratu ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania komwetu anali nawo pa msonkhano uh, wokambirana za mphamvu za magetsi umene ukudziwika kuti mission 300 msonkhano omwe kumabweratu atsogoleri uh, makumi ah ah khumi ndi awiri 12 kukambirana ndithu ah, za nkhani za mphamvu za magetsi kuti kodi nkhani za mphamvu za magetsi zipite bwanji patsogolo m'mayiko amenewa a mu africa ndi thandizo lochokeratu ku world bank komanso african development bank kuonetsa kuti mayiko a mu africa akupitanso patsogolo zinthu zikuyenda bwinobwino ndithu mukudziwa nkhani zipatalazi zimene zili madera akumidzi kuno ku malawi nazo zimafunikanso magetsi malinga kuli akatemera osiyanasiyana akatemera amenewa amafunanso azisungidwanso malo abwino choncho magetsi ndiofunika pena paliponse mdziko muno ndiye muja anenera president a dziko lino ku msonkhano umenewu anayankhulapo monga tanena ine ndi anzanga kuti akufunitsa kuti ah, pofika chaka 2030 anthu ndithu 70 mwa anthu 100 aliwonse kuno ku malawi adzakhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi nde pano muja ndafotokozera a president ayi adakalitu ku- ah, ku waiting lounge kumenekotu afika ah, kuti afotokozere kuti zinazina kuwalandira makamakatu amene akuwalandira kumeneko ndi ah, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi tu dr michael usi nthawi ina iliyonsetu a president akhale akutuluka ah, mu chipinda chimenechi Nyamuka ndi ulendo wobwerera kupita ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda omwe uno wa Lilongwe. Ndimakamba kuti pasonkhana anthu ochuluka kwambiri amene ali pano ndithu kulandira president pamenetu afika pano ndithu pa bwalo limeneli la Kamuzu International kuno ku Lilongwe kufika kuno kumudzi ndi anthu chimwemwe nyimbo azimayi kuyimba kuti ayi mtsogoleri wathu kunyadira kuti mtsogoleri wawo wafika kuno kumudzi ndimakamba kuti pali akuluakulu osiyanasiyana nduna za boma achiwiri kwa nduna kuchingamira ndithu a president pamenetu afika pano pa kamuzu international airport kufika kuno kumudzi nkhani za magetsi aliyense ah, katikamba kuti kumudzi monga nafotokozera muja Masiku ano chitukuko chikufika madera osiyanasiyana. Ngati pali nkhani za misewu, kumene kwafika misewu, chitukuko chosiyanasiyana chimatsatiranso kumeneko, ka ndi za zosokasoka zimenezi, makina alipo amagetsi, ka ndi kumeta kumene, ka ndi masaluni amene. Magetsi ndi ofunira kwambiri, aliyense amafuna ndithu chitukuko. Azimayi kuona tsitsi lawo kuti ali- alikonza bwinobwino aliyense amafuna kusirira amene amaonera anzake amene amakhala kutauni ndiye panopo tauniyo ikufika kumudzi kuti maprojekti osiyanasiyana aboma aja ndi ofuna kufikitsa zitukuko madera akumidzi ndiye nawonso anthu aja amati akaona akutauni nawonso amafuna kukhalanso chimodzimodzi choncho magetsi ndiofunika kwambiri mnzanga akundiyang'ana birizi mwape apa magetsi ndiofunika kwambiri ngakhale kumudzi birizi ndiofunika kwambiri ngakhale kumudzi zimene timanena kuti kumudzi anthu amalima amapanga zinthu zosiyanasiyana zimene zizingowathandizira ndimafuna kungotambasulirapo kuti ah, bomaso mbali yake akhala kuyesetsa makamaka kudzera ma- makampani ngati a escom posachedwapa taona a escom akufuna kuti ayambe kumasunga mphamvu yochokera kudzuwa ah, kani kuma- kumphepo kudzi- kumabatire maprojekti ngati amenewo cholinga chake nchonena kuti mphamvu za magetsi zikhale kuti ndi zambiri mdziko muno zikuthandizira mwina magawo ena amene akuperewera nde magetsi kufunika kwake ndi kwakukulu kwambiri makamaka pa nkhani za chitukuko mafakitale ngakhale umoyo wa munthu ah, ku- kuchipatala ndi kuchipatala komwe kumakhala mamashini amene amayendera magetsi kuti anthu akhale ndi umoyo wa thanzi nkhani yake ndi magetsi omwewa ndiye ndi magetsi wa- ndi wofunika kwambiri ndipo msonkhano umenewu ndi wofunika kwambiri popeza uthandizira kuonetsetsa kuti magawo amene amaperewera makamaka kuti maka- ma- maka- ma- maiko amenewawa akokerere kwawo aonetsetse kunena kuti izi zizikutheka and tikaonanso ndi ndalama zimene ah, dziko la malawi lasayinira kuchoka ku world bank ndiye kuti zithandiziranso kwambiri kuti 300 million dollars zithandiziradi kwambiri kunena kuti magawo amenewawa athe kuwatukula ndi kuonetsetsa kuti anthu ambiri dziko muno akufikirika ndi magetsi kale mukumbukira pamakhala ma rural growth centers amene kumayikidwa magetsi mpaka panopo zilipobe ndiye kuti ma rural growth centers aja akakhala kuti ndi ambiri ah, ndiye kuti zithandiziranso kunena kuti zitokhala kwa zimaonongaso zanga mbiri siumaona bwanji mbalimbali ngati mtolankhani umatha kuwauza motani anthu pazimenezo mbali yoononga chitukuko chimene boma lapereka kale Zimenezidi zakhala zikudandaulidwa makamaka kuchokera kwa ma, ma, makampani ngati escom ayika pholo apa anthu abwera adzadula ayika mawaya apa anthu atenga akasu- akupita kukakwera ili ndi vuto lonena kuti ngati amalawi nafenso tikuyeneka tikhale pasi tiunike kuti kodi tikamapanga izi ngati dziko titukuka bwanji popeza izi zikuyikidwa kuti aliyense athe kupindula tiyerekeze munsewu ayika magetsi kukakwera kuchotsa sola panelo ndiye kuti ndi mdima okhaokha tisokoneza nga zinthu munsewu kaya ndi ngozi kumene ndi zinzake ndiye ndikumbukiraso kuti pamene ankakhazikisa mabatire amenewa ah, dr chakwera anapempha anthu ndithu kuti chonde khalidwe lomanena kuti anthu ah, ah, boma likayika chinthu kupita kukadula ndiye kuti tizibwezeretsa tokha mbuyo chifukwa mmalo monena kuti mwina boma likayang'ane zinthu zina zimene ma- kapena magawo ena amene akutsalira limabwereranso ndi kupita kumakakonzanso zinthu zimene anakonza kale kuti pakhale kusintha kwina kwake pakati pa anthu mmalo moti ndalama zikanakagwira ntchito zina mmadera ena zikukabwereranso kukapanga zinthu zomwezo nde ngati amalawinso ndi udindo ndithu onena kuti zinthu zimenezi zikabwera ntchito zachitukuko zimene zikachitika tikhale patsogolo kudzitetezera popeza izizi sikuti zingothandizira ifeyo kapena tingothandizira ngati amalawi ah, pakanthawi kochepa koma kupita mtsogolo mibadwo ikubwerayo iye idzadaliranso ah, katundu yemweyo amene ayikidwa panopo ndiye ndizofunika kuti po- tikalandira kapena pakabwera chitukuko ngati chimenechi tisayang'ane pano pokha iya tiyang'ane kutsogolo kuti tidzapindula bwanji chifukwa tikagwetsa pholo pano ndiye kuti zizibwereranso kuzapanga nanga ana amene akubwera mibadwo ina amene ikubwerayo ndiye tidzavutika idzakhala mdima ndi zina zotero ndiye zimenezi zimabwezeretsa chitukuko mbuyo pakati apempha kuti nthawi imeneyo kuti chonde pakapezeka kuti boma layika chitukuko pena pake tikhale ah, ngati alonda tsopano popeza dzikoli ndi lathu tilibe dziko lina limene tikuyeneka tiziyang'anira kusamala zinthu zimene zilimo
tathokoza kwambiri amene mtolankhani wathu beatrice mwape amene tili naye limodzi kuno ku bwalo la ndege la kamuzu international ku lilongwe komatu president wa dziko lino wafika ndithu ah, kuno kumudzi kuchokeratu ku dar es salaam ku msonkhano wokambirana za mphamvu za magetsi makamba kuti akuluakulu osiyanasiyana apo umanda unapo pali mlembi mu ofesi ya president cabinet eh, amene ali pano komanso nduna zosiyanasiyana za boma ndiye pano a president akutuluka tsopano ah, kuchokera mlaunji momwetu anali ah, atafika pano kupumula pang'ono kufika ah, kuno kumudzi akugwirana chanza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso a Ching'oma a SPC a Deus Zamba kugwirana nawo chanza akuluakulu amene afika pano ndiye ayi zikomo kwambiri takulandirani a president pamene mwafikanso kuno kumudzi a president wabayibisa azimayi amenenso ali pano amene akuyimba nyimbo zo walandira a president kuti afika kuno kumudzi lero ku msonkhano wofunika kwambiri msonkhano onetsa kuti munthu wina aliyense wakumudzi ku Chitipa mpaka na ku Nsanje Akhale ni mwayi ndithu okhala ndi mphamvu za magetsi, mphamvu za magetsi zomwe zithandizire kaya ndi za malimidwe, mphamvu za magetsi zomwe zithandizire za ma fakitale, zonsezi zikufuna kukwanitsa masomphenya aja a Malawi 2063. Ndiye pano a president akugwirana chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana komanso amayi amene ali pano akuyimba kutsanzikana nawo kuti ayi zikomo. Inde pamenepo a president kugwirana chanza, naona a Jesse Kabwila. akuluakulu osiyanasiyana azimayi kusangalala kwambiri kuti iyayi apresident takulandira ndi apresident akuyenda pang'ono pang'ono akugwirana chanza ndi amayi komanso abambo osiyanasiyana achinyamata amene asonkhana pano pa bwalo la Kamuzu International apresident komanso mayi wa dziko lino kugwirana chanza ndi amayi osiyanasiyana ena akuwabayibisa chabe ena kuwagwira pa mkono kuti zikomo zikomo munabwera kudzatichingamira kuno zomwe zikuchitika ndithu pakali pano president kugwirana nawo chanza amayi kwambiri apresident akuyenda kulunjika kumene kuli galimoto mdipiti wa galimoto zawo umodzi ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Usi pang'ono pang'ono apresident anemutimvera Mabwana osiyanasiyana kunyadira kuti mtsogoleri wawo wafika kuno kumudzi kumudzi kuno kufika kuchokera ku msonkhano waukulu kwambiri msonkhano kukambirana Dar es Salaam mdziko la Tanzania msonkhano wafika atsogoleri osiyanasiyana atsogoleri ah, khumi ndi awiri ndithu apa tsopano a president kugwirana chanza ndi wachiwiri wawo dr Usi ndiye ayi zikomo president komanso mayi wa dziko lino tsopano akwera galimoto pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono ndithu kulunjika pita ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda umenewu wa Lilongwe atawachingamira achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nduna zosiyanasiyana za boma mamembala a chipani cha mcp amene afikanso pano achiwiri kwa nduna amenenso afika pano osiyanasiyana pali khwimbi la anthu lomwetu linafika pano kudzachingamira a president omwe ndithu afika kuno kumudzi timakamba pa msonkhano umene cholinga chake kwambiri kuonetsetsa kuti anthu 300 million amuno mu africa akhale ndi mwayi okhala ndi mphamvu za magetsi ndiye pano yayi pang'ono pang'ono